gị anyị sị ka anyị gbaa gị ntụ ajụjụ ọnụ banyere Igbo na ka anyị ga-esi wee wulite asụsụ Igbo biko ị ga-agwa ọha na eze na-ege ntị aha gị aha m bụ Chief Zebedi Emerenini omenala nke mbụ Ụmụevu Okirika Nweke Autonomous Community Ahiazu Mbaise in Imo steeti. Mm, mm. I- Anọkwana m na Lagos obodo Yoruba na-achọ ihe m ga-eji were na-enye elezi ezinụlọ m na ikwu na ibe anya. Mm, mm. udo dịrị gị Dịkwara gị. udo dịrị gị na anyị sị na anyị chọrọ ka e wulite asụsụ igbo na ala ndị ọzọ na-abụghị obodo Igbo o wee bụrụ na Lagos steeti ka anyị nọ so anyị wee sị ka anyị jụọ gị kedu ihe bụ ebumnobi gị ihe atụmatụ a dị anyị n'obi ụdị ihe ọ dị gị n'obi ọ dị gị ụtọ na anyị ewulite asụsụ Igbo na ala ndị ọzọ na-abụghị steeti ọ na-ewute m mgbe ọ dị ahụ na ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị n'agbanyeghị n'obodo anyị gara jee biri anyị anaghị eji asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo kpọrọ ihe dịka obodo ndị ọzọ jiri kpọrọ ihe nke ka nke this Yoruba anyị nọ n'ime ya wụ Lagos steeti ha na-asụ asụsụ ọ wụdị na onye isi ala na-abịa n'obodo taa ha ga-eji asụsụ ha were nabata onye mana ọ bụrụ ebe nke anyị wụ n'ala Igbo anyị na-asụ asụsụ nga anyị kwuru ee anyị ga-etinye okwu ndị ọcha okwu bekee ise ma hafụ nke anyị ọ na-awụ m ihe mwute ana m arịọ nne na nna mụrụ nwa sị onye ọbụla mụrụ nwa ya ebido from mgbe ahụ ọ mụrụ nwa ya wụ onye igbo na-asụrụ ya asụsụ igbo enwekwe n'ike ebe ọbụla ị gara ga m akwụrụ gị ugwu dịka ndị igbo ọ wụghị ka a na-ajụ gị i si na imo steeti a na-ajụ gị ị wụ onye ebee ị na-ekwu na i si ebonyi steeti dịka na ị bụ onye imo steeti ọ dịghị mma ihe mwute ụdị ihe eme ebe ndị dị iche iche gbakọrọ ọ ga-awụ ihe na- ọ ga-awụ ihe na-eme ihere n'obodo isepụta na a jụrụ gị ajụjụ nne gị na nna gị jiri mụọ gị ị sachapụghị ya ana m asị nne na nna biko onye ọbụla na-akụziri ụmụ ya asụsụ ya nne na nna ya jiri mụọ ya ọ wụ ya wụ ihe wụ ihe ọma onye mere nke a ebe ọbụla nwa gị gara ọkwa ya bụrụ professor of this professor of that professor of anything asụsụ ya n'aha ọ gaghị echefu echefu ebe ọbụla ọ nọ mana mgbe ụfọdụ ọ na-esi nne na nna n'aka ị ga-ahụ nwatakịrị si ya sụọ asụsụ nne na nna ya jiri mụọ ya nne ya kụọ ya aka taa ị na-asụ asụsụ nga ndị ọzọ anyị na-asụ asụsụ igbo nga ndị ọzọ nọ ya ka ụmụ ndị ọzọ ghara na ịchị gị ọchị sụọkwa ehe kama ị ga-asụ okwu bekee sụọkwa ehe e jiri mụọ gị onye na-achị gị ọchị ya chịa eruru sị ha dị ọtụtụ tụgbuo ọnụ mana ama ha dị n'iche n'iche udo dịrị gị nna anyị anyị okwu gị okwu gị metụrụ anyị nke ukwuu o metụrụ anyị nke ukwuu anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma ya mere na ọ bụrụ na anyị na-eme ihe onyonyo a na-aga n'ihu anyị ga na-abịa na-ajụta gị ajụjụ ka ị na-agbazi ma na-akụziri anyị maka na a sị na ihe ihe okenye nọ ana wee hụ na nwatakịrị nọ n'enu ukwu osisi ayara ahụ ya ya gazielu gị nna anyị ya dịrị gị na mma otu i si kpọọ m
sị m kpuo onye m- ị jụrụ m ajụjụ ndị a m asaa gị ya and ọ bụ ihe ọma ka i kworo kpọọ m ana m asị n'ụtụtụ n'ehihie n'anyasị mgbe niile n'ime ndụ gị ihe ọma ga-eru gị aka Amen. and otu m sị ya dịrị gị n'ezinụlọ ọ bụ otu ka ọ ga-adịrị ezinụlọ m, dịrị ndị Igbo niile dịrị Naijiria niile dịrị Afrịka dịrị the whole world anyị si otu anyị ji kwue ya ya dịrị anyị otu a n'aha Jisọs Kraịst onye nwe anyị Amen.